lamɛnbaga ani yebaga cɛ ni muso aw tantɔn bɛ aw tantɔn bɛ aw kɔn dɔgɔtɔrɔsɔ n ka kɔntɔn b'aw ye aw mana kɛ dula o dula ani ka kɛɲɛ n'aw sigi la waati n b'aw kɔntɔn ka o di ka aw ko ɲuman dɔn aw ka cɛsiri ni timinandiya la bi bi ye don jumɛn bi tumada i ma waa fila ani mugan ni wɔɔrɔ ka bɔ kɛmɛ wolonwula bi kɔnɔntɔn kelen dababila tile tan ni wolonwula mafa waa kelen ani kɛmɛ naani bi naani segin dɔnba tile naani kɔba don an y'a fɔ i ma an ko i ye isa ma ye moyi ye isa moyi san waa fila ni mugan ni wɔɔrɔ ka bɔ a ka ye kurukanfuga ye ga ye gora ye kurukanfuga gora kɔrɔ kurukanfuga lajɛba san kɛmɛ wolonwula bi kɔnɔntɔn ni kelen an b'olu la bawo kurukanfuga kɛra san waa kelen ani kɛmɛ fila ni bi saba ni wɔɔrɔ la n'o ye mille deux cent trente-six ye dababila n'o ye mois d'août ye tile tan ni wolonwula mafa ma ye muhamadu fa ye fundi muhamadu fundi o kɔrɔ muhamadu ka hijira san waa kelen ani kɛmɛ naani bi naani segin Dɔnba tile naani kɔba don kɔba don n'o ye tɛnɛndon ye aba denkɛni jɛbɛli sugu kelen nin an ye sugu kelen dɔgɔkun tɛmɛnen an ye sugu kelen min lakali o sugu kelen nin nka sugu in an y'a yɛlɛma k'a nunbɛ falen fɔlɔ ta tun ye la la la la ye nka sen na ta i ma ye sen na ta ye len len len len len len len len len o la an y'a nunbɛ falen ka kɛ len dɔ ta tun ye la ye wa a ka dɔn k'a fɔ ko nin sugu saba bɛɛ lajɛlen nin ye sugu saba bɛɛ lajɛlen ye gun tan ni fila tan ni fila ye walima kanɲɛ tan ni fila tan ni fila tan ni fila wa sugu sugu saba yɛrɛ bɛnnen sugu saba bi wɔɔrɔ ni fila don o de sɛbɛnnen b'an bolo yan nɔ o la an y'a kɛ nin cogo ye k'a kɛ sawura yɛlɛmabali ye ni tubabukan na n'u b'a fɔ o ma ko forme fixe les poèmes à forme fixe walasa k'o lahalaya sɔrɔ an y'a yira an ka laadala sugu cogo sugu dacogo la ka kɔrɔ forme fixe n'o ye sawura yɛlɛmabali o dɔnnen t'an bolo kelen an t'o labaara walima an tun t'a kalama nka sisan an bɛ fɛ ka komi diɲɛ bilala ɲɔgɔn ma walimɔgɔ wɛrɛw y'a kɛ i n'a fɔ tubabuw ni arabuw an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ladege an ka kan na dɔnni nalen kɔfɛ sɛbɛnni nalen kɔfɛ walasa ka se ka o ɲɔgɔnna ladege wa sugudacogo min b'an bolo nin ni an y'a yɛrɛ filaw ka sugudacogo de don ni filaw b'a fɔ ma ko jateli walima mɛrikɛ an bɔra k'o de lakali bi an bɛna segin a kan nka a nunbɛ falennen o la an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Aba denkɛni jɛbɛli an y'a yira k'a fɔ ko jɛbɛli ye nin de ye bamanankan na n b'i jɛbɛ o kɔrɔ ko n b'i nɛni jɛbɛli ye nin de ye o la aba denkɛni jɛbɛli an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn kan e kunkoloba bataraden dangalen ja e ba y'i saraka de k'i fa kunne hali fa k'i saraka fugariyalen i sigiɲɔgɔn t'i barika jafɔlen e kɔrɔ y'i danga k'i mɔgɔ fasanen i bɛ tile ban yaala la kasaralen i tɛ foyi de baara k'i salayalen i bɛ bamakɔta la nisɔndiyalen i bɛ kuma bɛɛ fɔ la k'i da faralen i si banna barika t'i la fuyalen i bɛ tilen ka sunɔgɔ dɛsɛlen i bɛ si ka yaala mɔgɔ mago salen ja e bɛ bo kɛ sugu la kun sululen i bɛ sumala feere la i fasalen i bɛ datu de jago la i baaralen i bɛ daba i bɛ jaba jago la i bolo bannen ja e bɛ sonyali kɛ k'i kolonyalen i bɛ sungurun tigɛ la i kɔnɔ gannen

i bɛ bolisɔn kɛ ka dɔn kɛ cololen ka cɔ kɛ ka bo kɛ i piriparalen i mago i malo bannen kɔnɔ wo kelen i ka maaya bannen i makari bannen i ka filaya bannen i cɛya salen i ka muso bannen i ka diɲɛ bannen

an ka sun ka seli saya dun dogolen ka jaka bɔ ka jamana ka jamana to mafalen o ye baara ye mali la min tanulen an ka maakɔrɔ bonya kɛ o ɲininen an ka hɔrɔnya baara o la an danbelen maa tɔ to dunna bocila maa dangalen tiɲɛfɔbali bataraden jafolen o la ni ni sugu in la sisan sugu in an b'a jira ni kan bɛ ka taa ɲɛfɛ n'i ye sugu yɛrɛ da i b'a ye gɛlɛya bɛ k'a la bawo i b'a ye kumaw kumaw tɔnɔmin'a kɔnɔ k'u don da dɔ fɛ wa min ka gɛlɛn kan kɔnɔna la sisan ni mɔgɔ min bɛ kan mabɛn dɔn walima kan kangbɛ dɔn ni lahalaya dɔw bɛ yen n'a bɛ bɛn kan kɔnɔna la ka ban a banna hali n'a sɔrɔ mɔgɔw degelen t'a fɔli la i b'o dɔw la o la o la ka wale ta walima ka kumasogo ta ka a bila mankutuya sawura la i bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ten tɔ de o dun o bɛ bɛn an ka kan na i bɛ se ka wale kɛ mankutu ye n'i ko sisan fugari a kɛra fugari ye a fugariyala a fugariyalen o bɛ bɛn o bɛ bɛn bamanankan na o o tɛ kɛ kuma kuma kura ye walima k'a fɔ sisan karisa a fasanna a fasanen walima a fuyara a fuyalen misali la walima a jigi tanyara a jigi tanyalen walima a coronna a coronnen walima mago sara mago salen walima a jɔrɔlen o la olu ɲɔgɔnnaw caman bɛ nin kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ se ka yɛlɛ i n'a fɔ bamanankan tɛ nka i b'a ye bamanankan don o la an bɛ jɛ an bɛ sugu n bɛ sugu in kalan laban na siɲɛ kelen a b'a denkɛnin jɛbɛli e kunkoloba bataraden dangalen ja e ba y'i saraka de k'i fa kunnɛ hal'i fa k'i saraka fugariyalen i sigiɲɔgɔn t'i barika jafɔlen i kɔrɔ y'i danga k'i mɔgɔ fasanen i bɛ tile ban yaala la kasaralen i tɛ foyi de baara k'i saliyalen i bɛ bamakɔta la nisɔndiyalen i bɛ kuma bɛɛ fɔ la k'i da faralen i si bannen barika t'i la fuyalen i bɛ tilen sunɔgɔ la dɛsɛlen i bɛ si ka yaala mɔgɔ mɔgɔ salen ja e bɛ bo kɛ sugu la kuma sululen i bɛ sunbala feere la i fasanen

Baw sara ba y'i danga ta tiɲɛlen jugu y'i baara de wa i dabalilen e kɔni sara ɲɛnamaya tiɲɛlen fatɔkɛ falikɛ i fɔrɔ bosonnen cɛjugu jujan dununfɔla nɔgɔlen bocila tiɲɛlikɛla bɔrɔkɔlen i ma dɔn e jamanen e jahililen e tɛ jɛɲɔgɔn mara kɛ e bilalen e tɛ maakɔrɔ bonya kɛ juguyalen e tɛ bonyamasegin kɛ kolonyalen e bɛ bolisɔn kɛ ka dɔn kɛ tololen ka cɔ kɛ ka bo kɛ i periparalen